A Pheadair, déarfainn go bhfuil a fhios ag formhór na nGaeilgeoirí in Éirinn agus ag a lán daoine sa phobal i gcoitinne in Éirinn cad é gluaiseacht an Pop Up Gaeltacht. Ach dóibh siúd gan aon nó mórán eolais faoi, an mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn faoi cad é i ndáiríre agus faoin gcaoi inar tharla sé go bhfuil an ghluaiseacht ag an staid ina bhfuil sé inniu. Gluaiseacht, an ea? Sin suimiúil. Bealach amháin le cur síos a dhéanamh air, gan dabht, yeah. Agus ní dhéarfainn ariamh go bhfuil fhios ag, you know, formhór na Gaeilgeoirí. Tá muid i gcónaí ag iarraidh go mbeadh fhios ag gach duine, so is maith an deis é seo fiú, just an, an, sórt, an coincheap a mhíniú. Ach go bunúsach, an rud a dhéantar ná, uair sa mhí, dúinne i mBaile Átha Cliath ar aon nós, agus corruair áiteanna eile timpeall na tíre, ag brath ar na daoine atá á eagrú. Roghnaítear teach tábhairne agus bailíonn Gaeil le chéile sa teach tábhairne sin chun ól, like, agus sin é, go bunúsach. An bunaidhm atá ann ná teach tábhairne nó áit ina bhfuil Béarla ann de ghnáth, a líonadh le Gaeilgeoirí, le Gaeil agus go mbeadh an Ghaeilge mar teanga cumarsáide na hoíche agus sin é. Níl aon rialacha eile, níl aon siamsaíocht eagraithe, ní dhéanann muid áiteanna a bhookáil nó coirnéal nó cúinne a roghnú nó aon rud den tsórt sin. An rud a dhéanann muid ná bailíonn muid le chéile agus an chaoi is fearr le cur síos a dhéanamh air ná an t-aon rud a dhéanann muidne ná go gcuireann muid bat signal in airde agus deireann muid, you know, leis na Gaeil, bhfuil fonn oraibh bailiú anseo agus ansin landálann siad agus bíonn oíche den scoth againn de ghnáth.
Tá tú mar comhbhunaitheoir ar an ghluaiseacht seo. Cé hé nó hí an comhbhunaitheoir eile? An comhbhunaitheoir eile ná mo leathbhádóir, Osgur Ó Ciardha, is Bleá Cliathaigh muid, an bheirt againn. Tógadh Osgur le Gaeilge agus d'fhoghlaim mise mo chuid Gaeilge ar scoil agus an fáth is dócha gur réitíomar le chéile agus gur thánamar ar an gcoincheap seo ná thart fán am a thosaíomar leis an bPop Up Gaeltacht bhí an-chuid cainte sna meáin ag rá nach raibh aon duine ag caint na Gaeilge, ag labhairt na Gaeilge, nach raibh aon duine á labhairt taobh amuigh den earnáil oideachais, den earnáil Ghaeilge chomh maith, na Gaeilgeoirí proifisiúnta agus cacamas cosúil leis sin. Go bunúsach an rud a bhí á léamh agus á chloisint againne ná nach raibh ann dúinn. agus bhíomar sórt you know just chreideamar gur cacamas lofa é sin so mar Bhleá Cliathaigh mar Ghaeil mar Ghaeil uirbeacha bheartaíomar rud éigin a dhéanamh so sin cén fáth gur gur bhunaíomar le chéile coincheap na Pop Up Gaeltachta.
Agus bunaíodh é an bhfuil mé ceart chun a rá ag deireadh fiche is a sé déag? Mí na Samhna fiche is a sé déag ceart agat go huile is go hiomlán Darren. Roghnaíomar beár. I mBaile Átha Cliath, Bar Rua ar Shráid Clarendon agus bheartaíomar just landáil ann. Níor thugamar aon rábhadh don bheár just chuireamar suas ar na meáin shóisialta é. Scaip sé cosúil le tine fhiáin. Bhí ana-thacaíocht againn ó na stáisiúin raidió, go háirithe na stáisiúin raidió pobail i mBaile Átha Cliath, Raidió na Life agus Near FM. Bhí Raidió na Gaeltachta ag caint linn, bhí Newstalk ag caint linn, bhí na meáin. Gaeilge agus Béarla nuair a chuala siad na focla Pop Up Gaeltacht mar ní raibh aon rud eile againn seachas na focla. An rud a rinneamar ná Pop Up Gaeltacht, Bar Rua ar an oíche seo ins an phub seo agus bhíomar ag súil le go dtiocfadh fiche nó tríocha duine agus tháinig níos mó ná dhá chéad. Bhí an áit plódaithe, bhí orainn seasamh ar an sráid. Bhí sé dochreidte agus tá sé théis dhul ó neart go neart ó shin i leith.
An ndeireann sibh go dtí úinéir an teach tábhairne roimh ré go bhfuil sibh ag teacht? Bhuel, ní raibh sé riamh mar aidhm againn é sin a dhéanamh ach ó am go chéile bíonn orainn, go háirithe má táimid ag roghnú pub ina mbíonn an-chuid daoine de ghnáth agus ní fhaigheann muid cead riamh dhul go dtí pub, ní hé sin atá uainn, ach ó am go chéile tugaimid rabhadh don úinéir nó don bhainisteoir. díreach le rá you know tá 300 duine nó tá 200 duine ag teacht chuig an tábhairne an oíche seo, bhfuil sibh in ann déileáil leis? Agus an t-aon rud atáimid ag iarraidh seachaint ná samhlaigh dá mbeadh gig ann agus bheadh slua ann cheana féin agus nach mbeadh muid in ann takeover ceart a dhéanamh. So sin an t-aon rud atáimid ag iarraidh seachaint ach táimid. Tá éirithe go maith linn go dtí seo ar aon nós, díreach ag tabhairt rabhadh do dhaoine agus níor, you know, níor dhiúltaigh aon áit romhainn. Bhí, bhí, bhí áit amháin, ní luafaidh mé cén ceann ach bhí siad buartha, bhí siad a' rá b'fhéidir nach cóir dúinn teacht mar ní raibh siad in ann déileáil le trí chéad caoga duine, you know, bhí custaiméirí acu agus an rud ná just shuíomar síos leis an bainisteoir agus dúirt muid is muidne na custaiméirí, you know, tá airgead againn. Agus sin an rud a chruthaíonn sé, go bhfuil airgead ann, you know, agus nach, nach daoine difiriúla iad. muintir na Gaeilge in aon chor. Alright. An n-oibríonn tú féin agus Osgur leis na Pop Up Gaeltaí timpeall na tíre agus dar ndóigh timpeall na cruinne freisin, mar tá 'fhios agam go bhfuil roinnt timpeall na cruinne freisin, nach bhfuil? Yeah tá agus faigheann muid ríomhphost nó teachtaireacht ar Facebook nó DM ar Twitter beagnach gach uile lá. Ag fáil amach conas gur féidir Pop Up Gaeltacht a chur ar fáil i m'áit dhúchais, is cuma cén áit é sin. An chéad dream le teacht chugainn riamh, tháinig siad chugainn a luaithe agus a bhfaca siad an coincheap. Sular tharla an chéad Pop Up Gaeltacht, tháinig dream ó Nua Eabhrac chugainn agus dúirt siad, Táimid ag iarraidh an rud céanna a dhéanamh, an féidir linn? Agus bheartaíomar ar an spota go mbeadh foinse oscailte ag baint leis seo, b'fhéidir go dtuigeann tú an téarma ríomhaireachta, foinse oscailte nó open source, gur féidir le haon duine ar bith ar domhan an coincheap a ghoid, agus pé rud gur mian leo a dhéanamh leo agus sin an rud atá uainn. So, b'in an rud a rinneamar agus nuair a thagann daoine i dteagmháil linn, cinnte, n'fheadar an féidir leat a rá go n-oibríonn muid leo, seolann muid sórt liosta nodanna, liosta stuif atá foghlamtha againne agus ansin cúpla íomhá agus b'fhéidir físeán ag míniú cad is Pop Up Gaeltacht ann ach seachas sin ní chuireann muid aon stampa air, bíonn gach Pop Up Gaeltacht difriúil, is cuma cá háit ina mbíonn sé agus tá muid ag ceapadh go bhfuil tuairim is just beagáinín os cionn 100 Pop Up Gaeltacht théis tarlúint timpeall na cruinne, in áiteannaí chomh scaipí le La Paz, Bolivia, Vancouver, Ceanada, Nua Eabhrac agus Los Angeles, bhí ceann i Perth, Abu Dhabi, Dubai, Shanghai, Tokyo agus fiú Droim Dhá Thiar, Co. Liatroma. So, bhí siad i ngach áit. Agus tá ceann i Liostuathail an tseachtain seo freisin. Bíonn ceann i Liostuathail go rialta agus bíonn ceann i Trá Lí go rialta agus bíonn ceann i gCorcaigh go rialta agus bíonn ceann corruair ann i nDún Dealgan agus bíonn ceann am go chéile i mBéal Feirste agus sin iad na cinn a tharlaíonns arís agus arís eile agus tá sé iontach ansin a fheiceáil go bhfuil sé ag tarraingt daoine le chéile ins na háiteannaí seo chomh maith. An bhfuil meascán de gach saghas aoisghrúpa a bhíonn ag freastáil orthu nó an bhfuil formhór na ndaoine a bhíonn ag freastáil orthu sort óg? Á meascán a bhíonns ann agus meascán aoisghrúpaí, meascán leibhéal Gaeilge, meascán cineáil duine. Braitheann an slua ar an mbeár. Mar a luaigh mé níl aon difear idir lucht an Bhéarla agus lucht an Ghaeilge ach amháin an teanga. So níl muid difiriúil nó aon rud, níl muid weird. so, you know, tagann daoine nuair is maith leo beár agus, ach tá dream ann a thagann go dtí gach uile ceann agus tá an dream sin idir óg agus aosta, tá siad idir meánaicmeach agus uasalaicmeach, ísealaicmeach, is cuma, yeah tá meascán iontach den scoth, bíonn daoine ann ó ocht déag suas go dtí, déarfainn an duine is sine a bhuail mé leis go dtí seo ag na Pop Ups i mBaile Átha Cliath, bhí sé tuairim is ochtó. agus ag leanúint leis. So yeah bíonn dream iontach ann idir gach cineál aois agus gach uile chineál duine chomh maith.
Is dea-scéal, dar ndóigh, é gluaiseacht an Pop-Up Gaeltacht. An bhfuil aon phlean go speisialta agaibh sa ghearr nó meán téarma nó an bhfuil sé sort tá sibh just ag leanúint ar aghaidh leis nó an bhfuil aon pleananna eile agaibh? Bhuel, ba bhreá liom a rá go bhfuil pleananna againn ach de ghnáth ní ní smaoiníonn muid ach coicís roimh ré so you know tar éis tar éis gach phop up bíonn muid ag déanamh anáil agus just ag breathnú ar cén chaoi a raibh sé ag breathnú siar cé mhéad daoine a bhí ann, cén chaoi gur féidir linn feabhas a chur air agus ansin coicís roimh an chéad cheann eile, roghnaíonn muid cén áit a bhfuil sé sin le dul. So, pleanannaí, níl mórán pleanannaí againn sa bhfadtéarma, sa mheántéarma, bhíomar ainmnithe ansin mar bhuaiteoirí Ghradam Ghlór na nGael, so tá sé sin an-mhaith, so n'fheadar an féidir linn é sin a úsáid sórt mar ardán leis an an coincheap a chur chun cinn d'éinne nach bhfuil sé, nach bhfuil cloiste acu faoi go dtí seo. Agus beidh muid ag déanamh ceann ollmhór i gcomhair Oíche 'le Pháraic aríst, i mbliana so tá muid ag súil go mór leis sin. Beidh sé áit eicínt mór le rá i gceartlár chathair Bhaile Átha Cliath. Ach no, no, níl aon pleanannaí eile mar de ghnáth ní smaoiníonn muid cosúil leis sin agus níl aon airgead á dhéanamh againn as so n'fheadar cén chaoi gur féidir muid é a athrú mórán.
Ceapaimse ní gá daoibh, níos mó pleananna bheith agaibh. Like, má leanann an sórt gluaiseacht ar aghaidh, beidh sé sin chomh iontach just mar atá sé, you know what I mean? Is stáisiún raidió é Near FM do Bhleá Cliath, you know? An féidir leat a rá, dúirt tú ansin go bhfuil ócáid agaibh ar Lá Naomh Pádraig. Tá ceann roimhe sin freisin, nach bhfuil, i mBaile Átha Cliath? Tá, yeah, beidh ceann againn ar an dara lá fichead de mhí Feabhra. Beidh sé ar na céibheanna thuaidh, i dTeach Tábhairne O'Connell's ar Siúlóid an Bhaitsiléara nó Bachelor's Walk óna hocht a chlog ar aghaidh agus má tá aon duine ag éisteacht nach raibh ag Pop Up Gaeltacht riamh, tá an beár seo go breá, tá sé deas, tá sé ciúin agus beidh fáilte agus fáilte agus fiche roimh éinne a theacht ann, mar a bhíonns de ghnáth.
Dóibh siúd ag éisteacht linn inniu ar raidió nó ar phodchraoladh, an féidir leat a rá dúinn cad é an bhealach is fearr chun a bheith ar an eolas faoi na hoíchí sóisialta is déanaí?
Dúinne, le Pop Up Gaeltacht, just an bealach is fearr ná muid a leanúint ar Twitter agus ar Facebook. Tá muid ag @popupgael ar Twitter agus Facebook. .com/popup Gaeltacht Is féidir libh ríomhphost a sheoladh chugainn, popupgaeltacht ag gmail.com, nó má bhreathnaíonn sibh, you know, má tá suim agaibh in oícheantaí sóisialta eile nach muidne iad, breathnaígí ar peig.ie, an t-eolaire ilghnéitheach Gaeilge agus you know tá an-chuid bealaí eile, an bealach is fearr i ndáiríre ná na meáin shóisialta, tá siad ar fheabhas, bíonn daoine ag caint le chéile an t-am ar fad sna grúpaí, Gaeilge amháin nó Gaeilge más féidir, Béarla más gá, na grúpaí sóisialta sin agus agus ár gcuntais féin, Pop Up Gaeltacht so beidh sibh ar an eolas má leanann sibh na grúpaí agus na agus na cuntais sin.
Ok, Peadar, bhí sé deas ag caint leat. Beidh mé ag caint leat arís ag an Pop Up Gaeltacht uair éigin eile. Tá súil agam. Go raibh míle maith agat. Yeah, tá súil agam tú a fheiscint ann, Darren, agus aon duine atá ag éisteacht le Near FM an uair seo. Slán.